wawawawawawa ndine nesta the black teacher ndipo ndabweranso ndi segment yanga ija yoti mwati chani e nthawi zambiri timakhala busy kukamba zinthu za zochitika ku dziko kuno e zinthu nkhondo chani timayiwalanso kumudzi kuti kumakhalanso kukuchitika zinthu zina zopatsa chidwi zina zabwino hey, eh, ndiye lero mwati chani ya lero ikuchokera ku malawi hey, eh, ku malawi amwene akuti aminister aminister eh, nduna ya boma ya zaumoyo minister of health kodi minister wamkazi amakhala minister kapena ministress chabwino minister yemweyo eh, osati ministress yayi kulibeko zimenezo za ministress minister a minister of health eh? anamenya move ina yake yomwe ndiyopatsa chidwi eh ya a minister of health anapita ku chipatala eh osati kubwera ndi mabodyguard kukayendera chipatala yayi anapita ku chipatala ngati patient eh chipatala cha boma ngati patient okay nde anavala ina yake nditu eh, eh ya ngati kuti mzimayi wamba Eh, komabe eh, eh, mzimayi wamba inde koma u- u- ukudya bwino Eh, chabwino chabwino awe anatulukira kumene kuja nditu atavala nditu bwinobwino ngati azimayi a mmalaini umu eh, ngati madamu a mmalaini ndiye afike kuchipatala kuja cholinga chawo amafuna apange experience mmene ordinary every day Malawians amapangira experience kupita kuchipatala ok ndiye kufika pa gate eh kulankhulana ndi alonda alonda kuwafunsa eh madam eh muyendera iti eh eh eh zomwe anthu amakumana nazo daily zija waona madam aja akuti muchedwatu eh ngati mufuna za fast fast tu ndipatseni mungolipira ka 10 pin tu zonsezo aziona ndi maso pokalowa mkati ndikukakhala nawo pa line nkumaona ndale zomwe zimachitika mmene muja chinyengo zomwe zimachitika kaya e, odziwana kumaitanidwa ena otani kumaitanidwa uyu e, tabweretsa mapepala ako uyu kupita iwo aja ali pamene paja mpaka kuitanidwa kuti akalowe ndikungoitanidwano mu chigulugulu tsopano kuti hey, inu 1 2 3 4 5 6 7 8 tabwerani limodzi mukalowe mukalowe kukaonana ndi adotolo anthu 8 limodzi adotolo okhawo mm. inu vuto ndi chani mukumva pati kuwawa mulipo anthu 8 kumalawi komweko eti Hey, ukumva vuto ndi chani iwe uzilankhula awa sakukudziwa si abale ako iwe uzilankhula pano mavuto ako akuti gu- group group anyway um i'm very happy ndikulankhula ngati zosangalatsa ngati za entertainment koma si za entertainment yayi this is a very serious issue i'm very happy about this i'm very happy about zimene andunawo apanga ndinakambapo kale mma video ena kuti kumalawi kuja tili tiliko amalawi tose koma tikukhala timakhala amalawi yosiyana ndinanenapo zimezi timakhala amalawi yosiyana okay zimene an ordinary malawian an ordinary person amakumana nazo ndi kuti apeze ma services kumalawi ndi zimene anthu apamwamba ena ake ndalama zawo amakumana nazo ndi zosiyana. Anthu a ndalama zawo amakhala ndi mwayi wozemba zimene zija kudusira njira zina kapena kupita kwina kwabwino. Koma an ordinary person amene alibe ndalama zambiri has no choice but to live that life. Ndiye nthawi zina anthu amene ngati ineyo kaya anthu amene mwachita mwayi eti kuti zanu zinakuyenderani m'moyo mumakhala pena pake mumatha kuyiwala the real life on the ground. Ndiye ineyo ndikupereka ulemu kwambiri kwa a minister amenewa kuti paja dzina lija ndi ndani eh, I think ndi a Baloyi dzinalo eti Baloyi eh, ndaiwala kuti amayi amenewo dzina lawo lenileni ndi ndani komano komano kuchipatala kuja analembesa kuti Mercy Banda kuchipatalako eh, kwa kuchipatala kuja umakhala ndi health passport Anawafunsa muli ndi health passport ati ndilibe nde anawauza kuti mugule Akugulisa ndalama zingati nde analembesa pamene paja ati Mercy Banda dzina lawo eh komano i think dzina lawo lenileni la andunawa ndi i think abaloyi i think ndaiwala eh, amene mu- mukuwadziwa komano this is something very commendable eti ineyo i like to be commending anthu ngati awa uh, opanga zinthu ngati zimenezi i hope she continues and her visit to the hospital apanga identify zinthu zimene aziona kuti no, no, no, no, can we change this can we change this and she also listens to ma health workers ma health workers also give them feedback right chifukwa kuli- aliko manesi madokotala kuchipatala kuja amene amafuna zinthu zitakhala bwino eti koma kuti alankhule ndi kumtunda kumakhala kuvuta they have to go through machannels awo machannels awo muja muli bureaucracy right ma problems a nesi pachipatala kuti akafike kumtunda sizamasewera eh so when the ministers are going into these places ndikumapanga interact ndi anthu ndikumapanga supervise ntchito this must be commendable okay eh, kudos to a minister um, pitilizani zabwino zonse zimene mukupanga ya yeah, muli ndi udindo ndithu muli ndi udindo pitilizani um, nduna zinaso ndanena kale kuti boma ili litangolowa sindimakamba za ndale kwambiri eh, musakwiye boma ili litangolowa eh nduna zambiri eh even makhansala even ma mp they are doing their best to change things to make a difference okay and for me that is good enough chifukwa izi sizachipani kapena chani if they are able to change things to make a, an impact a positive impact pa dziko lathuli good enough for us eti eh, eh, pitilizani ndithu ifeyo we support we highlight zinthu zabwino eh, nzako akachita bwino kumalankhula cheers cheers cheers stay blessed eh, yet mwati chani ya lero nkhani yake inalive